moni nonse uh, sindipereka moni ngati apangira anzangawa ndingofika pa uthenga kuti tigawane okhuza feteleza uh, feteleza uyu akamba uh, honorable athu njawala ndi feteleza amene no tikutchula kuti no uh, organic fertilizer chifukwa chonena kuti no ndi fertilizer amene tikupanga tokha anthu mmakomo komano ndi wamphamvu kwambiri kuposa fertilizer amene timagula mmashopu uja nde mwina ndisanakambe za kapangidwe ka fertilizer aka ndimafuna ndingounikirapo zinthu ziwiri zitatu kunena kuti no choyamba kwambiri nchonena kuti no inuyo ngati eni ake amene mmalima no Uh, mukhale ololera chifukwa no kwathu kuno kuli vuto lina lonena kuti no anthu tikazolowera china chake chiti timachipanga timakhazika kwambiri muchimene chijachi mapezeka anthu mmaaphunzisa kunena kuti fertilizer amene uh, ali wabwino panopa ndi uyu kapangidwe ndikotereka koma kubwera nthawi yopanga ijo osatani kodi osamugwirisa ntchito chifukwa chonena kuti eni ake ife mmutu mwathu muli ganizo lonena kuti fertilizer wabwino ndi amene timakagula m'mashopu uja akina urea akina CAN komano mu nthawi inoyi even anthu amene akupanga za kusintha kwa nyengo za climate change akulimbikitsa feteleza wake utiyo kodi ya tiziyankhana akulimbikitsa feteleza wake utiyo kodi chifukwa chonena kuti no akubwezesa chilengedwe akubwezesa akubwezesa nthaka muchani kodi simukundiyankhatu chabwino ah, mwachangu changu tili ndi matumba awiri kutsogolo kwathuku a fertilizer amene siwadwa mitundu iwiri yosiyana fertilizer winayu tikunchula kuti biochar tikunchula kuti chani kodi biochar organic fertilizer so fertilizer ameneyu akupangidwa kwa- kuzera mu zipangizo 5 izi uh, koyamba timagwirisa ntchito phulusa mikozo mikozo ya anthu komanso ya ziweto madeya manyowa amene akuchokera m'makola a nkhumba mbuzi ng'ombe komanso nkhuku za utuchi pali utuchi umene utuchi umene ukuchokera ku matchini umakhala waufa uja utuchi umene uja komanso za mbatatesi za mbatatesi za mbatata Ndiye chimene tikupanga nchonena kuti monga anakambira a Frederick kunena kuti no manifesto ya utm ndikudya kangati kodi kudya katatu nde anjawo atakhala pansi ndi timu yawo anaona kunena kuti no kugawa fertilizer yu sitingagawire wina aliyense eti so ena azilandira fertilizer yu koma ena akuyenera kuti apange okha fertilizer yu tipanga bwanji tizigawa matumba kuma skimu komanso kumagulu eti nde anthu mukalandira matumba aja chaire kunoko anthu mukamaphika mmagwitsa ntchito chani kodi nkhuni makala zimene zikutipasa chani kodi zikutipasa phulusa eti aliyense pakhomo pake akhala kuti no wapanga phulusa lija ndikuti mamawa kaya ndi masana mazulo ukuyika mthumba lako lija chimodzimodzi amene tili ndi ziweto siku lililonse kusesa mkhola muja manyowa tikuyika muchani kodi manyowa tikuika muchani eye tikumayankha tikhala ndi zigubu tikamakoza tikukakoza muchani kodi mama wa munthu wachuka ndi gututu gututu kakutula muchani kodi tili limodzi Tikagwi- tikagula thumba la makala makala tikapika pasi pamakhala zinyingiso za makala pasi paja eti zimene tidzatitenge tizisinje mu mtondo ndikuzisefa tikuikaso muchani kodi muthumba mommuja ena mukumafunsa kuti madeya tiatenga kuti madeya akudula kwa amene tili ndi zinthu ngati zisononkho zisononkho zija tizizisunga zimene zija tikabwera muzaona kuti tapangira madeya kuchokera kuchani kodi kuchisononkho So manyowa oyambawa kwambiri njira yake ndi iti kodi ndi imeneyi ndikuti ine pano bamutolera zinthu zija tikamazabwera amene akambira ona laputuka pa project ija ali ndi chani kodi ali ndi chani kodi Zi- zipangizo zokwanira eti pamene posindwa sakhala ndi feteleza chaka chino feteleza winayu tikuchokera ku timapangira magazi magazi aziweto eti Nde mwina uyuyu sitikamba kwambiri poti mwina ena mulibemo mwina ena mulibe ziweto mwina kuti no muzipeza bwanji koma amene tili ndi mwayi kuti timakhala ndi mwayi wa uwende uwendewo kuti tiziutani kodi tiziusunga amene tili ndi ziweto kuti tili ndi mwayi wa mikozo uh, mikozo ya ng'ombe ya nkhumba ya mbuzi tiziitaninso kodi tiziisunga koma mikozo iyi tisaphatikize mikozo ya anthu ikhale yachani kodi ya anthu ya ziweto so pachani kodi pa ziweto payokha tili ndi anthu ena ake kunoko amene amapanga tbc ena amaotcha mbatata amene aja tiapeze kuti mukapanga makokowa muzitani kodi muzitisungira azimayi apa ndikuyankhula ndani kodi azimayi eti zakukhitchini zija tikaphika nsima pansi paja pamakhala nkhoko tikaphika kaya ndi mpunga pansi pamakhala chani kodi nkhoko tikadula anyezi tomato kaya ndi chani cha chakudya kukhitchini chakukhitchini tizizitani kodi tizizisunga kupeza kaya chibaketi chophwanyika kaya chithumba china chake kumaziponya mmenemo jamu zimene zijazi timazipanga compost ndikukhala chani kodi kukhala chani kodi eya so tagwirizana kuti tonse titani kodi zitheka eti tisunga eti